foli ani tanuni o bɛ di aw kelen kelen ma nin sanga in kɔnɔ aw sɔgɔlen don bosofala 24 ale chaîne TV la bakari tarawele don l'enfant de bosofala bi ye alamisa ye utukalo tile wolonfila don san ba fila ani mugan ni duuru utukalo tile wolonfila ni o fɔra o b'an hakili jigin dati mun na utukalo tile wolonfila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ o wagatiw 1960 kɔdiwari jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ɔ an bɛna baro sigi mun kan bi o yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a hakililajigi baaraw a ɲɛnajɛw ni an b'a fɔ a ma ko fête de commémoration alasani daramani watara a y'i kan sama kɔnɔwaridenw ma ka i kan sama jɛma ma a ka laseli kɔnɔna na maa caman hakili jɔra fɛn mun fɛ o bɛ tali kɛ a ye yafa kɛ kasoladen dɔw ma ani minnu ni ɲagata dalen don olu kan olu ka ɲagata a ye o wuli a bɛ taa maa ba seegin ani kɛmɛ duuru ni a kunkanfɛn na o yɔrɔ mun ni o fɔra maa caman ye a ta jaw la ko ɛsike anw ka CNT maa mun bɛ bolo la kɔdiwari jamana kɔnɔ ni o ye mamadu awa gasama ye ale bɛna garisigɛ o maaw la wa kibaruya mun bɛ a koɲɛ kan an bɛna o walawala bɔlen kɔfɛ kunnafoni bɔra jeune afrique ale ka laseli la k'a fɔ alasani ni bagibo ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ko u kumana ko dɔ bɛ ka bɔ tansiyɔn na nin wagati in na kalafili ale mankanw samasamani minnu bɛ yen ko dɔ bɛ ka bɔ o la k'a sabu kɛ u ye kumaɲɔgɔnya mun kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni na ko dusukun bɛ ka faga nin wagati in na tansiyɔn ale bɛ ka bese ɔ a kibaruya bɔlen bagibo kɛrɛfɛmaaw olu fana bɔra k'u ka laseliw kɛ ko o kuma mun fɔra ko dalu tɛ a la ko alasani ni bagibo ɲɔgɔn sɔrɔ kadiri min kɔnɔna na u b'a ɲɛfɔ an bɛna kibaruya fila bɛɛ lase aw ma ka sɔrɔ k'an hakilina di mun bɛ tali kɛ nin wagati in na kalafili laban mun bɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔ an ye kunnafoni dɔw mɛn k'a fɔ maa o maa kɛra cɛbɔ ye bagibo ninnu ɛsikililen kɔfɛ tijani tiyamu ninnu ɛsikililen kɔfɛ maa o maa ni alasani sɔnna o ka cɛbɔya ma a ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ di a bɛɛ lajɛlen ma an y'o mɛn kandida dɔ da ale yɛrɛ b'a lakali an b'a yɛlɛma aw ye bamanankan na aw bɛ a faamu ɔ depuis sisan est-ce que a ma se maaw k'a miiri k'a fɔ kalafili mun ni anw tun sigara mun na depuis wagati jan ka da a kan a ye laseli mun kɛ k'a fɔ k'ale ye cɛbɔ ye o kɔnɔna na a b'a fɔ ko ale ka mandat nata a b'a latigɛ il fait une affirmation à l'époque on a dénoncé anw ko au lieu d'affirmer que i ka mandat i ka kan ka supposition kɛ ni ala ye a nɔgɔya ye mais an tɛna na kuma monopoliser introduction na an bɛ kunnafoniw di an bɛ sɔrɔ ka don détail la ka décryptage kɛ hakilina mun bɛ an na an bɛ sɔrɔ k'o da a kan nin ye an ka bi kumakun fila ye sɔgɔmada in na ni o bɛnna alamisadon ma utikalo tile wolonfila an bɛ labɛn kɛ ka bɔ sigi kura wɛrɛ la kunnafoni wɛrɛw bɛ yen an bɛna mun ɲɛfɔ aw ye k'a ɲini aw fɛ aw ka ja ninnu cɛri aw ka miirinata di an ma aw ka cloche de notification activer surtout surtout aw ka kɛriw digi o b'a to baara in a ka sabati an bolo kosɛbɛ ceci étant dit o kibaruya mun bɔra k'a fɔ alasani ale ni bagibo ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na mun ni mun bɔra a kɔnɔna na kibaruya fɔlɔ mun ni o bɔra jeune afrique fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko dialogue ni o ye kumaɲɔgɔnya ye ko o bɛ ka sabati nin wagati in na fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ yen samasamani mun bɛ yen ko ale bɛ ka duga

alasani ye bagibo wele hukumu mun kɔnɔna na o ye politiki sira fɛ kalafiliko kuma mun bɛ yen an ka ɲɔgɔn faamu fɔɲɔgɔnkɔ ka duga i bɛna a ye k'a fɔ jamana ka basigi u ka laseliw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ selon jeune afrique les deux hommes se sont entretenus par téléphone à la mi-juillet, l'échange qualifié de courtoisie intervient après plus d'un an de silence entre les deux anciens rivaux. Ko Jeune Afrique ka kibaruya la, ko juillet kalo tɛmɛnen tilancɛ la, a tilancɛ la, Alassane Dramane Ouattara ni Gbagbo ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na, ɲɔgɔn sɔrɔ mun ni a jatera k'a fɔ faamuya caman sɔrɔla a kɔnɔna na. ɛɛ hakilina falenfalen bonya kɔnɔ o caman sɔrɔla a kɔnɔna na or que ko n'i tun y'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ san kelen kuntaala bɔ ninnu minnu ye ɲɔgɔn faden ye politiki sira fɛ u tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u y'a jira k'a fɔ Ouattara aurait invité Gbagbo au défilé du 7 août à Bouaké invitation de ce dernier de ce dernier a poliment décliné i bɛna ye k'a fɔ ko a y'a laɲini Gbagbo fɛ politiki kuma bɔlen kɔfɛ ko jamana ka eh, indépendance o fɛti ye utikalo tile wolonfila ye ko a ka na u ka o ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ Gbagbo ko ko ale tɛna na se ka kɛ a kɛnɛ kan a bana wele o jaabili ma maintenant olu ka kibaruya la olu y'a jira k'a fɔ l'état ivoirien souhaite apaiser le climat politique ko ivoire jamana ale b'a fɛ bi fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ politiki sira fɛ o ka dɔgɔya au moment où Gbagbo et d'autres leaders de l'opposition cherchent à former un front commun pour faire valoir leurs revendications électorales wagati min na Gbagbo ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ye fanga sigi olu bɛ labɛn na walasa u ka se ka kulu dɔ bila sen kan kulu minnu ni u bɛn'u kɔgɔ da fanga na u ka hakɛ ka se ka sabati u ye kalafili sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ bien que ce geste n'annonce pas une réconciliation politique formelle il marque une volonté d'apaisement dans un climat politique tendu ko hali n'a y'a sɔrɔ nin waleya min kɛlen filɛ a tɛ eh, kumaɲɔgɔnya ani réconciliation bɛn o kumaw a t'o jira eh, i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na politiki sira fɛ ko nka a bɛ ŋaniya jira ŋaniya min ni o bɛ kow olu madali o kofɔ walasa kalafili baaraw olu bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na jeune afrique ye article min kɛ nin don ɔ depuis nin bɔra kunnafonidi yɔrɔ caman ye a ta ka yaala k'a fɔ a Laurent Gbagbo ani Alassane ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na kow bɛna nɔgɔya sisan kalafili fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen u bɛnna ko la or que k'a sɔrɔ o tɛ n'i ye jeune afrique ka article in ta presque a ye a sɔnin sigi fɛn o fɛn kan a ye a bɛɛ bila supposition na k'a fɔ a bɛ se ka k'a ye mais o ni a kɔrɔ ye ko o don olu tɛ kelen ye maintenant nin kibaruya bɔlen pour que manipulation walima kibaruya jugu walima eh, communication ale kana fanga sɔrɔ le camp de Laurent Gbagbo a réagi u ye mun de fɔ

jenafiriki ka magazini dɔ ka bɔli la ko u y'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ ani minnu nana jamana ɲɛmaaya la a nɔ kan ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ko o maaba fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ko o kun ye eh, fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen kɔdiwari jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na walasa olu ka duwa ko mais

kumaɲɔgɔnya o bilali ye sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu u ni minnu ye ɲɔgɔn sigan ye sina ye politiki sira fɛ k'a kun t'o ye dɛ ko a kun ye jumɛn ye au PPACI des sources confirment l'échange téléphonique entre Laurent Gbagbo et son, et son successeur mais le contenu ne serait pas exactement ce qu'a révélé Jeune Afrique ko eh,

ɛɛ ale fɛti ko a kunba y'o ye jenafiriki fana tun ye point kɛ o yɔrɔ in kan maintenant ale y'a jira k'a fɔ il ne s'agit donc pas là d'un dialogue renoué ko o kɔrɔ tɛ ko kumaɲɔgɔnya o ka to u ni ɲɔgɔn cɛ walasa politiki fɛɛrɛw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na maintenant a y'a jira k'a fɔ mais simplement d'une invitation protocolaire suivie d'un refus poli ko a kun tun ye bagibo a inviteli ye i n'a fɔ kow bɛ kɛ cogoya mun na independance baaraw bɛ kɛ cogoya mun na ko nka bagibo bonya ni karama kɔnɔ a banna o wele in jaabi ma k'a sababu kɛ jumɛn ye eh, au nom de préalables non remplis ko mun kan ka kɛ ka kɔn weleli ɲɛ olu ma kɛ o sabu la en un mot bamanankan na aw k'a faamu a kun kan ka bonya cogoya mun na a kan ka wele cogoya mun na a ma wele o cogoya la o sabu la a banna ka wele jaabi

o ja la k'a sababu kɛ san o san wele bɛ sama a ma mais a ma sɔn ka wele jaabi o indépendance mun ni o ɲɛnajɛ bɛ kɛ utikalo tile saba san o san a ma sɔn cogo si la depuis a bɔra CPI la fɔ bi ka a sen don o baaraw la Le refus du président Gbagbo ne peut être considéré comme une manifestation d'humeur qui illustre l'état dégradant des relations entre lui et le président Alassane Dramani Ouattara. Ko Gbagbo, le refus du président Gbagbo peut être considéré ko a bɛ se ka jate Gbagbo ka nin banni a bɛ se ka jate i n'a fɔ a ka ŋaniya jira ŋunuŋunu sira fɛ ani eh, duguma siraw fɛ mun b'a jira k'a fɔ eh, gɛlɛya mun bɛ a ni Alassane cɛ nin wagati in na ni o ye u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye ko a bɛ o ja jira i bɛna ye k'a fɔ le candidat désigné du PP, P, PACI Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale olu tun ye maa min sugandi ka k'u ka cɛbɔ ye ni o ye Gbagbo ye ale tɔgɔ jɔsira ka bɔ lisi la ni o ye kalafili o lisiw ye lui et ses partisans tiennent Alassane Ouattara pour responsable de cette exclusion qui suscite des tensions olu bolo maa si nɔ tɛ u tɔgɔ bɔli ye kalafili la ni alasani daramani watara tɛ wa n'o ma mun fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ kan ko o tɛ foyi bɔ a la a ye kuma kuncɛ mun ye a y'a jira k'a fɔ le parti réclame un dialogue politique franc avec le président de la république et tout le gouvernement ko olu mago bɛ mun na u bɛ mun laɲini o ye kumaɲɔgɔnya latika musalaka tɛ mun na jamana ɲɛmaa an'a ka gouvernement bɛ sigi mun kɛnɛ kan ni o ye alasani daramani watara ye a ko pour, pour le front commun PPACI, ce dialogue qu'il appelle de toute son vœu d'aboutira aboutira plutôt à l'organisation d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Ko ni o kɛra olu b'a laɲini cogo min na ni a kɛra ten i bɛna ye k'a fɔ kalafili basigilen o bɛ bila sen kan mun bɛ kɛ jɛlenya o kɔnɔna na k'a sababu kɛ sigikafɔ mun ni olu mago bɛ o la ni o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ani a ka guvɛrɛnɛman fɛ ka ɲɛsin olu ma ni a kɛra olu ka kɛcogo la musalaka tɛ mun na u bɛ bɛn mun kan o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn o ma ka o bonya balimaw jeune afrique ka artikili bɔlen bagibo ka mɔgɔw ye repiliki mun kɛ nin ye o ye ne bɛ lesɔn mun tire a la a jɛyara bɛɛ ma kote fila bɛɛ fɛ ni o ye jeune afrique mun bɔra ni kibaruya ye ani bagibo ka mɔgɔw bɔra ni repiliki mun ye a kɔni lajɛyara an bɛɛ ma k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na o n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ça veut dire que eh, basigi bɛ ka na ça veut dire que parce que adamaden i dusu mana tɔɔrɔ cogo o cogo n'i kumana a bɛ dusukun fiɲɛ bɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na a kun kɛra dialogue politique ye o a kun ma kɛ dialogue politique ye o déjà que aw kumana déjà da yɛlɛla tension dɔ bɛ bɔ a la o ye wajibi ye dusukun ale tɛ i komi kimerikuru a tɛ se ka kuru i n'a fɔ kimerikuru mun b'i dusu la n'i y'a fɔ hali n'a sɔrɔ a ma fɔ i ka kumakun i mago bɛ mun na tigitigi o kan mais une fois que ni maaba fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na u bɛ fɔlɔ mun na o ye foli de ye u ni ɲɔgɔn cɛ foli mana kɛ ka ban ɲankorobaw bɛ kɛ ni o ye tulonkɛw ye u bɛ ɲɔgɔn taquiner fɔlɔ ka sɔrɔ ka se welekun ma ɔ ni o kɛra jagoya dɔ bɛ bɔ dusukun ale kɔni tɔɔrɔ la mais hali n'a sɔrɔ politiki sira fɛ politiki kɛlɛ ale ye politiki kɛlɛ ye o ye wajibi ye donc an bɛ dugawu kɛ kɔdiwari ka basigi bɛ fɛn mun na ala ka o sabati an bɛ taa mun na o bɛ tali kɛ alasani ka kunu adresse à la nation a ye kumakan fɔ a kɔnɔna na kiri sira fɛ ko jamana ɲɛmaaya bɛ yamaruya mun di ale ma o y'a to a ye sariya sɛbɛn fila tɛgɛnɔ bila ni o ye dekɛrɛ ye ka yafa kɛ maa dɔw ma minnu ni olu bɛ kaso la nin wagati in na o ma a bɛ taa maa ba seegin ani a kunkanfɛn na maa ba seegin n'a kunkanfɛn a ko maa ba fila ani bi seegin pardon kɛmɛ e, e, e, maa ba fila ni kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ n'a kunkanfɛn i bɛna ye k'a fɔ a ye grâce présidentielle accorder olu ye o ye jamana ɲɛmaa ka hakɛ mun ye aw ɲagatira n bɛ yafa aw ma jamana tɔgɔ la aw kan ka kaso mun kɛ o bɛ bin ka bɔ aw kan maintenant dɔw bɛ yen nɔ a ye olu ka peine a ye remise de peine kɛ olu ye aw ɲagatira aw ye dɔ kɛ aw ka kaso la ka ban a tɔ ye mun ye an bɛ jɛn o kɔ o maaw olu sugantira cogoya min na a y'o fɔ ɔ nin kuma bɔlen maa caman ko a est ce que mali CNT maa mun bɛ bolo la kɔdiwari kiri fɛ ni o ye mamadu awa gasama ye ko a tɛna na garisɛgɛ nin baara in na wa anw ka sariya fan caman bɛ yen ani Côte d'Ivoire ta olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na l'indépendance de la justice est préservée chez nous au Mali tout comme en Côte d'Ivoire n b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la ni Mamadu Awa Gasama yera nin maaw la a ka di maliden bɛɛ lajɛlen ye k'a sabu kɛ an bɛɛ ye delili kɛ a ka se k'a ka kanabila sɔrɔ mais sariya ale ye sariya ye mamadu awa gasama minɛna k'a ka kiri boloda k'a bila desanburu kalo nata la tant que kiritigɛlamaw m'a kiri k'a jo walima k'a jalaki jamana ɲɛmaa tɛ se k'a bɔ kiri bolo o ka lajɛya an bɛɛ ma nin wagati na tant que a ma kiri k'a ka sort dɔn jamana ɲɛmaa tɛ se k'a bɔ kiri bolo ça c'est très clair ni a kɛra a la o ka di an ye mais tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka kɛ a la k'a sabu kɛ tant qu'a ka kiri ma kɛ jamana ɲɛmaa tɛ se k'a bɔ kiri bolo ɔ nin dekɛrɛ bɛ ta wagati min na o dun b'a sɔrɔ kiri ma kɛ fɔlɔ maa hakɛ mun kan ka bila alasani y'olu bɛɛ da fɔ kaban ça veut dire que ale yɛrɛ b'a dɔn o ye maa minnu ye ɔ yamaruya t'a bolo ka maa mun bila est ce que a bɛ se k'i prononcer o ka sort kan wa ne ma da a la o côté la wulikajɔ mun bɛ se ka kɛ deteni ale ka denbaya ye delili kɛ ɛɛ politiki sira fɛ diplomasi sira fɛ mali jamana ɲɛmaaw bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka sɔnnɔgɔya don a la mɛ nin cogo in na grâce sira fɛ walima remise de peine sira fɛ ɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ pɛni remise o k'a sɔrɔ a tigi kɔndanera fɔlɔ don n'i y'a mɛn k'i b'a garase o k'a sɔrɔ a kɔndanera fɔlɔ mɔgɔ min ma garase o bɛ se ka o bɛ se ka mɔgɔ min ma kɔndane o bɛ se ka garase cogo di mɔgɔ min yɛrɛ ma juge fɔlɔ o bɛ se ka garase cogo di kuma tɛ k'a ka pɛni remise pɛni joli dira ma donc tiɲɛ yɛrɛ la nin débat ninnu an kan ka bɔ ninnu kɔnɔ an sago ye gasama ka kanabila sɔrɔ mɛ a bɛ sɔrɔ sira min fɛ olu dɔnnen don kalafili ale bunakun kan kandida dɔ bɔra k'a fɔ alasani daramani watara ko ɛɛ a ye miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ di maa o maa ye cɛbɔ ye kɔrɔwari jamana ɲɛmaaya ɲini na ko walasa u ka se ka ale ka faamu na o ye fraude ye jamana sariya a bɛ min kɔn asanbile perezidan kɔrɔ don ni o bɛ tali kɛ mamadu kulubali la professeur de droit don hakili ka ɲi

élection présidentielle la a ye miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ bɔ ka di a bɛɛ lajɛlen ma a ko fɛn fila bɛ a kɔnɔ fɔlɔ o ye yuruguyurugu ye yuruguyurugu min bɛ kɛ ka dankari jamana ale foroba nafolo la filanan a b'a fɔ o kɔnɔna na ko o ye kandida minnu ni olu ni a ka kan ka d'a kan sariya kɛlen bɛ ka min prévoir o ye élection mana kɛ minnu bɛ taa cɛbɔ la ni olu maa minnu bɛ olu tu la ni olu ye kɛmɛ kɛmɛ sara la tan bayanko sɔrɔ ni o ye dix pour cent ye sariya b'a fɔ ko ka musaka dɔ lasegin olu ma ko o aspect bɛ a kɔnɔna na mɛ ko ka kɔn ka a di kandida fɛn fɛn perezantera o bɛɛ ma nin cogoya in na ale ka faamu na o ye yuruguyurugu ye parce que ko kɔrɔwari sariya si tɛ a ɲɛsigi k'a fɔ ko a ka di ko ale kɔni y'a minɛ a y'a ta minɛ kun mun na hali n'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma jɛn ni o kun ye a y'o fɔ ko parce que ko ale b'a dɔn min kan ka segin ale ma ni ale y'o avansi minɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ale ka se ka baara caman bila sen kan mɛ sariya sɔsɔ n'i b'a kɛlɛ i b'a kɛlɛ côté bɛɛ la nin débat in an bɛna sigi kura ye n'an ko an bɛ don a kɔnɔ en profondeur wagati janyalen don kosɛbɛ wagati janfara mɛ an b'a labɛn sigi kura la ka na nin nin nin émission in k'a ta point par point k'a décrypter walasa aw ka se ka faamu mɛ a bɛ min kɔni yira anw na o ye k'a fɔ anw sigara yuruguyurugu kasa min bɛ kalafili nɔfɛ est-ce que nin tɛ a dalu ye k'a fɔ ko perezidan min bɛ bi ni o ye alasani ye a bɛna élection tripatouiller coûte que coûte fo a ka ka mandat filanan sɔrɔ constitution falenlen kɔfɛ wa ala kana kɛ o ye mɛ ni a kɛra o ye ne ma d'a la ni ivoirienw bɛna sɔn a ma ka sabu kɛ an bɛ ka min mɛn dans les rues an bɛ ka min mɛn mediaw kɔnɔ ni a tora ka kɛ an bɛ ka siran mun ɲɛ n ma da a la ni an bɛ kisi a ma ni o ye 2010 2011 o souvenir ye an kɔni bɛ ala deli ala k'an kisi a ma mɛ pratique mun bɛ yen ani taabolo mun bɛ yen ni olu tora ka sabati an balimaw an ma da an kisili la ma ala k'an ta kɛ nkalon ye nin dakurunɲɛ fila de tun bɛ an bolo a ye ja ninnu cɛri aw ka miirina di an ma ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ bɔ aw ɲɛma sigi kura la sɔɔni wasalamu